Igbo ndị ọma, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, Igbo ndị Chukwu goziri agozi ụtụtụ ọma nụ. Taa wụ ahịa afọ. Ee, ana m ekele ndị niile wụ nwa afọ, mgba afọ na ndị niile afọ nọnyere. Dịka m onwe m awụ nwa afọ, asị m afọ fọtara anyị akụ fọtara anyị ụba afọ wetara anyị ihe ọma afọ fọtara anyị udo fọtara anyị ndụ fọgbuoro anyị ihe ọjọọ fọgbuoro anyị nkuku fọgbuoro anyị iro ama m na ụnụ nọ jụụ aha m bụkwa Ichie Chidebere Chimara nwa Chimereze awụ m nwa afọ ọlụ gedegwu ee ka m na-ekele ndị wụ nwa afọ na mgbaafọ na oke afọ n'ụbọchị taa sị ihe ọma mere ha achọrọ m ịkọwatụrụ anyị ihe gbasara ọjị ee mgbe ụfọdụ ị ga-ahụ onye waa ọjị ikekwe ya gbaa atọ gbaa anọ gbaa ise gbaa isii ma ọ gbaa asaa ha na-ajụ kedu ihe ọ pụtara achọrọ m ịkọwatụ ihe ọjị pụtara n'ụbọchị taa ọjị ọbụla ị wara lekwa ihe ọ wụ hmm? ihe na-ewe ọjị ka iwelite ọjị ee agaghị m agọ ọjị taa mana mara na ụbọchị ahịa eke ọbụla anyị ga na-agọ ọjị ka anyị hụ otu igbo si agọ ọjị anyị gọọ ọjị ụbọchị ahịa eke ọbụla anyị ji kelee chukwu okike were gozie onwe anyị mana n'ịkọwa ya ọjị ọjị e oriri jikọtara igbo ọjị e oriri jikọtara igbo ị ga-ahụzi na ọ wụ efere ọjị efere oriri ite eji ebupụta oriri ya wụ ọjị wụ gịnị O wụ oriri J wụ gịnị jikọtara I wụ gịnị igbo ya wụ ọjị ihe a wụ oriri jikọtara igbo emume ya pụrụ iche emume ya na-egosi ihe pụrụ iche n'ala igbo ọjị kwanụ na-ekwu okwu ọjị ọbụla ị wara igosi gọọ ọjị waa ya enwere ihe o kwuru ya ka o ji nọ ndị mara anya ya a sị ọ wụ onye ma akwa ọkwa na-achị ya hmm? onye ma akwa ọkwa na-achị ya ya wụ onye mara anya ọjị gozie ọjị enwere ihe ọjị na-ekwu enwere ihe chukwu si n'ọjị ahụ i goziri agwa gị ke mbụ i gozie ọjị waa ya ya agba atọ ịtọ atọ ihe ọ wụ wụ ọjị ikenga ọjị ikenga ndị wụ ndị ike ndị ikenga ndị dike ọ ha nwe ọjị ikenga ha ka a na-awara ọjị ikenga ọjị gbara atọ ya wụ ị waa ọjị n'ụkụtụ ọbụla ya gbaa atọ ikenga gị shiri ike ikenga n'ụmụ anya ikenga ha mabụ ha mabụ ọ kwụ ọtọ anyị ọ na-egosi gị waa ọjị ya agba anọ ihe ọ wụ wụ ahịa anọ ụbọ anọ ahịa na anọ ụbọ na anọ na chukwu ga-abụrụ anyị ụbọ na eke bụọrọ anyị ụbọ na orie bụọrọ anyị ụbọ na afọ bụọrọ anyị ụbọ na nkwọ nga a wara ọjị gbara anọ onye ọbụla atakọọ ya onye mere ibe ya nshi ọ garachi na ya onye mejọrọ ibe ya merụrụ a mee ihe na-adịghị mma megide ndị ọzọ ọ ga-eji isi ya buru maka ọjị anọ ọ wụ chukwu ga-abụrụ anyị ụbọ na eke bụọrọ gị ụbọ n'orie na afọ na nkwọ ya wụ ahịa na anọ ụbọ na anọ gị waa ọjị ya agba ise ọ wụ ọjị ọmụmụ ọjị ọmụmụ na-egosikwa ọjị akụ na ụba na ọganihu maka onye nwee ụmụ nweta ọmụmụ chukwu na-esi n'ụmụ weta ọganihu weta akụ weta ụba weta ihe ọma ya wụ ọjị gbara ise na-awụ ọjị ọmụmụ Hmm? eji ya agozi ọha na eze ọ bụrụ nga a nọ n'ọgbọ onye aka ji ọfọ ma ọ wụ oke ma ọ wụ eze ma ọ wụ nze ma ọ wụ ọfọ waa ọjị ọ gbaa ise a na-agbara ya agbara gị were ego gaa gbara ngozi ahụ sị ka ọmụmụ na akụ na ụba bata n'ezinụlọ gị gị waa ọjị ya gbaa isii isii otu abụọ atọ anọ ise isii ọjị gbara isii wụ ọjị okwu na ụka ọjị okwu na ụka nkuko e nwere ndị ọ na-awụ ha asị biko si wepụgo otu ha achọghị okwu na ụka ha were otu tufuo ya afọ ise mana ọ bụrụ ebe ọjị buru ibe a na-agwa gị waa ọjị ya wụrụ okwu na ụka ọ baghị uru ime gịnị ịta ya wepụ otu chịkọrọ ha isii ahụ onye ahụ wụ onye isi ebe ahụ ma ọ wụ onye okenye nọ nga ahụ chịrị ọjị ahụ gbara isii pụọ n'ama gafee ofe ama wee ọjị ahụ n'isi ya ugboro anọ bupụga okwu na ụka bupụga ụgarị bupụga iro bupụga mkpọmashị bupụ ihe ọjọọ wụfuo ọjị wụfuo ya ofe ama sị ka okwu na ụka mee gịnị pụwa ya wụ ọjị gbara isii ọjị na-agba asaa na-ara ahụ enweta ya ikekwe ihe niile na-agọ ihe niile na-agọ otu echi gị nweta ọjị gbara asaa ya wụ ọjị saraka ihe mmụọ na-agwa gị wụ na ihe niile ị na-arịọ ị na-ekpe na mgbe ahụ zuole ya sị gaa mee gịnị gaa mee saraka ka e were chịkọrọ m ekpere niile ka ị ndụ ịdụ urezie ka dike na-edi na-aga anyị na ọjị gbara asaa na-egosi ya ọjị gbara atọ wụ ọjị ikenga mmụọ na-ekwu na ikenga nọ nda ọjị gbara anọ ahịa anọ ụbọ na anọ mmụọ na-abụrụ anyị ụbọ na-abụrụ gị ụbọ na eke na orie na afọ na nkwọ ọjị gbara ise wụ ọjị ọmụmụ na ọ na-egosi na ọmụmụ na akụ na ụba ekpere na ekpere na chineke mere gịnị na ọ zala ya wụ ekpere ọmụmụ ga-abịa akụ bịa ụba abịa ọjị gbara isii wụ ọjị okwu na ụka chere ihe isii ọ bụla mgbe wee weta ọjị ọdọ a sị weta ọjị ọdọ nọ nga ahụ a na- a ga-awa were wepụgo otu na ọjị kwubie okwu kwupuo nkuku bufuo ya tụfuo ya mana ọjị ndị ọzọ nọrọ chịrị ọjị isii ahụ ọ gbara onye wụ onye isi ma nwoke ma aka bu ọfọ nọ nga chịrị ya pụọ ofe ama wee onye n'isi kwubie okwu n'aha ndị niile gbakọrọ ebe ahụ wufuo ya sị okwu na ụka ya fuo ọjị gbara asaa wụ na mmụọ na-achịkọtara ekpere gị niile ayịyọ gị niile kemgbe niile gboo na-agwa gị na ọ bịana mmezu na gị ga-achụ aja mee saraka nye onyinye mechapụ aka a na-eri aka aka na-abịa gị mesapụ aka mesapụrụ ndị mmadụ aka mesara ụmụazị aka mesara ndị mmepụ aka na ekpere gị na ọ zuona o ruole na njiribe na azala ekpere gị na ọ gajiwere gị ị ga-ahụ na ọ ga na-aga ọ ya wụ ihe ọjị na-akọwa n'ala Igbo ya wụ ihe ọjị na-akọwa n'ala Igbo ya na ọ dị mkpa na ị ga-amata ihe ọjị na-ekwu dịkwanụ mkpa na n'ezinụlọ ọbụla dibiụlọ nna ma ọ wụ diọkwara ma ọ wụ onye isi ezinụlọ dị mkpa na i tete n'ụtụtụ ị ga-akpọkọ ndị gị na ha nọ nso were ọjị were ọjị kpọkọọ ha kpee ekpere gọzie ọjị kpọkuo chukwu okike n'isi gị na ezinụlọ gị ọjị wụ ama ihe dị egwu ama ihe ama ihe ya wụ ihe a na-ahụ anya eji akọwa ma na-enweta ihe a na-anaghị ahụ anya ihe a na-ahụ anya eji akọwa ma na-enweta ihe a na-anaghị ahụ anya ọ ihe ọjị wụ ya wụ gbaa mbọ hụ na ị na-agọ ọjị na-ekele chukwu okike abịa dịka m si kwu kwa eke ọbụla ahịa ọbụla wụ eke anyị ga na-agọ ọjị ya wụ banye na Chiabola TV sọbskraịbụ na Chiabola TV laikụọ ihe niile wụ ihe ị hụrụ n'ime ya ma keshara ya ndị ọzọ ọ wụ na ị sọbskraịbụ onwere ihe ọ ga-eri gị sọbskraịbụ na Chiabola TV onwere ihe ọ ga-eri gị nga ahụ ịnọ ịnọ na YouTube gị gaa na Chiabola TV gị ga-ahụ na sọbskraịbụ gị sọbskraịbụ onwere ihe ọ ga-atụfu gị ị sọbskraịbụọ ka ị nwee ike ịdị na-enweta ihe nkụzi maka Chiabola tv wụ tv ihe onyonyo emepere iji na-akụziri anyị ihe gbasara omenala igbo nke ọ tọrọ atọ n'ala nke ọ mara mma nke ọ bara uru ya bụ biko ekwela ka onye gị igbo ndị ọma asị m ya gaziere onye ihu gaziere onye azụ ma n'ụzọ pụrụ iche anyị wụ nwafọ okafọ mgbeafọ na ndị niile nwa afọ asị m afọ mara anyị mma wetara anyị ihe ọma gaziere anyị ụbọchị nta ka anyị chụọ na owere nchi ụnụ anwụchula o